Hịa hịa hịa hịa hịa hịa ee owe owowowowo Chineke nna imela o ọ mụrụ nwa gịnị ọ mụrụ nwa nwoke ọrịa okporo ka ọ bụ ọnwụ nwa nwa m bịa lelee nụ ihe ọma ra ukwe m n'akala abụ apataghọrọkwa m nzu nwa ahụ onye m onye m anyị ga-eleta onye dị otu ọ dị ma gbawa tiho tiho anyị nwe ebele nwe ebele nna m Denis ihe na-etu mgbe ọ dị ndị ọsụche ntị m achịcha nke bụ ma nchiwe odo akwa ihe nwoke na-eji alụ ndị omi na-abụ ka e gawa ngụta ọkụ ka anụkwa mfọtụwa ọkụ ọnụ rue n'eriwe adịla committed ee eh? Igbo bụ Igbo ngwere sikwa n'elu kụọ n'ala itim kwee n'isi sị ọ bụrụ na o nweghị onye toro ya ka e ji aka too onwe ya Igbo bụ Igbo abịala m ọzọ n'ụbọchị taa iwetakwu na asụsụ Igbo hmm, anyị nwe ebele nwe ebele ọ bụ mana ụmụnne m ndị Igbo a na-enyere m nkwado n'asụsụ nke Igbo na ihe emume nke Igbo nke a na-eweta anyị mekwa anyị sekwa ndị pịrịpịrị n'ihi na ije elu ụwa a ọpịa sị ya chọrọ ịga ụmụnna ya ma ikuku ekuo bula ya umere nne ya ọkwa ofu ihe ahụkwa ndị Igbo na-atụ ilu asị oke soro ngwere maa mmiri mmiri kọkwanụ ngwere ọ gaghị akọ oke maka ọbụla o siri dị ahụ a nyụ n'elu ọ ga-agbanụ ijiji gharịị ma ọlị ya mere abịara n'ụbọchị ọzọ n'ụbọchị nke taakwa iwetago ka anyị si eweta ife arịkwa ọnụ na ịgwakwa ụnụ na ilulu Igbo abụkwanụ ihe dị mfe ma ọlị ya wa ihe nke a na-eweta ọ na-ewekwa anyị oge ịwakpu n'ime ala ala mkpụrụ obi anyị n'ime uche na ume anyị dum iwepụta ụfọdụ ihe nke e chefuru echefu iwepụta ya ka ọ pụta ihe n'ihi na Igbo rules the world ngwa abịa m ọzọ n'ụbọchị taa nkịta sị ihe na-eji ya gbakata gbakata ya eweli ụkwụ ya elu ka ya gọrọ ụmụnne ya gọọ ibi onye asịkwala nụ agadi nwaanyị ma ọ nọwa ya mechilata ụkwụ n'ihi na ị ma ebe o si ekugo ume ije elu ụwa ọ dịkwanụ mfe ma ọlị hmm, kedu ihe ilulu nke a na-apụta onye na-eme ihe ya kwụwa aka ya ọtọ ihe ọ na-eji adịkwanụ mma ka ị na-akwụwa aka ya ọtọ n'ihe ị na-eme ka ọ ga-eru mgbe ọ ga-eru a taa gị ụta ma ime mmụọ ma ime mmadụ ka ụmụnna gị gọrọ ya agọ sị nwa amadi a aka ya dịkwa ọcha ndị Igbo na-atụkwanụ ilu ha sị na mbele na-adị abụọ akwakpo mbele ọ na-arị abụọ na-akwakpo kedu ihe ilu nke a pụtara ije elu ụwa Chineke kere mmadụ ke nwoke ke nwaanyị ya na nwoke tocha ya chọọ nwaanyị na ya ga-ebi na mbele na-arị abụọ akwakpo abụọ dị mma karịkwa n'otu igbo na-aga ihu n'ihu na-atụ ilu sị o onye gbachiri ụzọ nyụọ ahụ ọkwa ihe o wepụtara ka o were lelu onye rekwanụ nkịta zụrụ enwe otu ihe ntukwu ka nọkwa n'ụlọ ya ha na-aga n'ihu na-ekwu sị onye jiri kanta gbara oge ya nwaanyị ego oribeni ya ya ewe ego ka nọkwa n'ụlọ ya kedu ihe nke a pụtara onye gbụla asụ elu ya bịa gbaa ya n'ihu ọ bụ na ajọ ihe ka ọ bụ nke a bụ ilulu igbo nke anyị wetara n'ụbọchị taa ya mere gị nwa nke mmadụ gwam gwam gwam gwam ihe ilu ndị a niile pụtara n'otu n'otu ana m eche gị ọ bụ na ị bụ ezigbote nwa afọ igbo adịla eji okwu ndị a niile na-egwu egwu n'ihi na ọnwa anyị na-aga anyị na-achọpụta anyị na-echeta anyị na-ewetara unu ọnwụ gwere nga e dekọrọ edekọ wee dewe ọwa na-aga dịka nwata atụrụ na ngada ndị okenye eme a na-awakpu isi na-achọpụta ihe ndị a niile na-ewetara unu gị nwa nke mmadụ kwadoro nwanne gị nwoke na-ewetara gị ihe ndị a niile gwam gwam gwam gwaruo m ihe ilulu ndị a pụtara n'ilu igbo ihe ndị ọ na-akọwapụta na onye gbụliri asụ elu ya gbaa ya n'ihu ọ bụghị ezi ihe onye rekwanụ nkịta ga zụrụ enwe ihe ntukwu ka dịkwa n'ụlọ ya onye gbachiri ụzọ nyụọ ahụ ọkwa ihe o wepụtara ka o were lee ee igbo bụ igbo nkịta sị na ihe ya na-eji agbata ya weli ụkwụ elu ka ya gọrọ ụmụnna ya ga ibi kedu ihe ndị a pụtara n'olu igbo ee ana m eche gị nwa nke mmadụ